so ndị be anyị ị fụgo n'ebe anyị dị nọ anyị nọ na anyị na-eme piknik na na Vienna Austria ịghọtago so o nwe my brother dị nọ n'akụkụ hia so achọrọ m ka m jụọ ya obere ajụjụ anyị na-enwere aṅụrị abi gbanwere ikwusa anyị so nwanne gwakwana anyị afa gị na ok afa m bụ Simon Igbodike abụ m onye Anambra Oyi lokal gọọmenti Ọkụzụ Ọkụzụ ok kedu kedu ihe a na-etu gị ihe a na-etu ya aka nkụ arụsị Ọkụzụ ibe ọgada ikwu ibilibe ọgada ma ndị mmadụ ji Simon Ọkụzụ wee malụ m na obodo a ebe a nọsịrị ebe anyị nọ Ee. mana ọ bụrụ na be anyị e nwere afa a na-etu Ee. mana tupu ị gabazie iru ebe anyị kọwara gị nke a Ọnụ- ọnụ- ebe anyị ọnụ nọ. Ọnịcha ka ị go skuul mgbe anyị jem eje skuul n'Enugu jekwa na na be anyị nọ n'Ọkụzụ Community Secondary School Okay. Okay. so kedu ihe ị nwere ike ikwu maka etu a kịta anyị si wee nọkọọ kere uru ọ bara a nakọta ụmụnne a bịakọsịa ọnụ nọkọsịa a sị na a na-eme piknik Ah, n'eziokwu nna ọ maka uru ọ bara ka nkụ hmm. maka na ị ma na obodo a bụ Austria dịka e nwere nwanne m nwoke m nwanne ya ebe ebi m na ebe a na-akpọ 22 district hmm. so o nwere nwanne m nwoke m na ya bi hmm. so mụ amadị na o bi ebe a for almost uh, ka m kpọọ ya mụ ya 5 years you know so ka one day mụ na ya na-apụzi ọ ka m si apụ mfụchazidịara ya ọsa dị ya ka m bi m sị ya na m bi side a ọ sị nke ya ọ chọta side a because onye anyị na-akabeghị full side a na ma adịghị ihe ọ chọta achọta na side a ọ sị hmm. mba na ya bikwa side a ọ sị hmm. nzu nze mụ nwekwa idea na i bi side a na na mụ bi ebe a for almost 8 to 10 years now hmm. enwe m idea na ọnwa ebe anyị bịara ọ sị mba ọ nọtebekwa aka ya bi almost 5 years na ya ọ sị nzu mụ nwere idea so ihe m ji akọ akọ a bụrụ na ihe ndị kwuru okwu a ihe ndị debe side a maka na ọ bụ na mụ na ya afụ ma ọ bụrụ na mụ na ya na o birọ na mụ na ya na m apụtara fụ ya ebe ọ na-aga mgbe amadị na o bi side ma and ụlọ ebe anyị gbakọ na-abakwa bụ dịka etu anyị si agba nnọkọ anyị na-afụkọrịta onwe because ọ na-esi ike ịfụkọrịta anyị ịfụkọrịta because ya bụ obodo oyibo onye bụ ụtụtụ onye ahụ amapụ jebe ọrụ so etu anyị si anọkọrịta na ọ maka anyị na-afụkọrịta onwe anyị yitụba nwa ọzọ onye ga-afụ ịmazi wee na abụbọzi mụwa gọzi ọbọzi ụlọ mụwa gọzi nke ahụ so ọ ma ọrụ maka ịtụ asị nọrọ nnọkọ ya jụkọ ọra jụọ ese ndị onye na-afụbe mbụ nke fụkwa ya jụọ ya maka ndị be ya ọ jụọ gị maka ndị be gị hmm. so ọ maka ọ maka hmm. ọ ma ezigbo mma ok ị bịa chekie na anyị nọ anyị nọ obodo oyibo hmm. mana o nwere ndị be anyị nọkwa ihe dịka Lagos ha nọ Port Harcourt ha nọ Enugu ha nọ Ọnịcha mana ha ha nọkọta mee piknik like this etu anyị si mee piknik anyị nọkọsị ọnụ kpọrọ ụmụ anyị wee bịa kelee advice ị nwere ike inye ha m sị ka nye ha advice be anyị na obodo na ebe anyị nọ bụ obodo oyibo abụrọ ofu nke izi bụ ọ dị mma ha nọkọta ha kpọrọ ụmụ ha jee somewhere ọ bụgoro mitin ndị obodo ha mitin ndị obodo ha a- a- a- ụmụaka na-afụkọtara i- na-afụkọta ibe ha mana be anyị ọnọdụ be anyị kịta adịsịrọ mma ife ka nkụ ehe ino mbụ bịa tinyekwele bịa tinye ihe na na-afịa ọnụ ịnọkọta sị na na-atụ ndị mmadụ Security. Ehe, ndị nke a sekuriti adịrọ ọnọgodo sisi onye ọbụla mụzala anya na jụrụ ajụrụ ọ bụrụ onye chọọ onye chekie ịkpọ ndị be ya je anabata si n'ofe akụ- akọba akụkọ kara ya mma na ya nọ nọ nọlụ na be ya Ebe ọ nọ. ehe ya n'ebe ọ nọ ya na mmụ- ọ bụ na ofu restọrantị ya na ndị be ya je je nwere anwụrị mana ọ dị mma ma ọ bụ na anyị aọganaizi ụdị ihe a na be anyị bikos ị fụgodi ka anyị si wee nọrọ ebe a na ụmụaka na-akpori owu onye ọbụla na-enwere anwụrị hmm. a lụọ ihe dịka paakị a nke izi bụkwu na na mma na Anambra saịdị anyị mụwa ama na o nwe ihe dịka ụdị nnukwu paakị a ọ bụrụ na ọ dịrọ mana gọọmenti mee ọ dị etu a ụmụaka bịa na-akpọli owu onye ọbụla na-afụkọrịta ibe ya ụdị a dịka taa bụ satọde ọ bụgo na a lụrụ ya insaịdị siti sef ọ dị oke ị ma ihe m ji ekwu nri ị ghọta ihe m ji ekwu so ọ dị oke mana ọ dịrọ ọ dịrọ onye ọbụla bụ ego ị fụgodo ụdị ụdị a na-ana be anyị ị fụ ndị ji ego a na-ana so ọ dị mkpa ihe m na ihe m na-ama advaịsị sị na gọọmenti ọganaizi ụdị ihe dị etu a na be anyị ka e nwee ebe ụmụaka na-eje eje akpọli owu nwere anwụrị ndị ndị okenye nne na nna na-afụkọta ibe ha nwekwa anwụrị na-ajụ ọra mana another thing bụ na ụdị ebe a dịgodo na be anyị ị ya-afụkwa ndị ga-eji ebe ahụ na-anyụ nsị na-anyụ mamịrị ma ọ bụ na-ekpofu dustbin eh, nke a ọ dịziri ihe gbasaziri eh, government na ndị na-echekwa obodo hmm. so ọ bụla ha mara ụdị ọ bụla ịgba ya dịka ịgba ya fence hmm. asị ya gbaa ya fence ihe mbọsị dịka etu a weekend a kwụọ ya anya onye ọbụla abata ọbụla nke a na-abata na-ana ego ịma ịma debe anyị ọzụzụ bụ agba ya fence gate ahụ esi abata ahụ asị gị na ihe na-akwụ 10 naira ma ihe na-akwụ 100 naira ma ihe na-akwụ 200 naira so ọ bụrụ na ọ dịka weekend etu a agbanye ya nya for everybody and enwee ndị security na-agagharị na-enegharịsị anya because ya rapụ ya nwee ndị ya eje ebe a na-ese ihe osise ma na-eme ụmụ ihe ndị agboro eje take over ịghọta ihe ndị so enwee security ya na-aga ede ya ndị chọrọ ihe niile na-aga nke ọma ka e si achọ ka ọ na-aga hmm. ok

mmadụ because na o kwuru okwu maọbụ na ọsịrị o kwuru kwujọọ omenala gị maọbụ kwujọọ ka i si eme maọbụ kwujọọ maọbụ religion ị na-egbu ya maka gịnịzi ndị a sị na ndị gburu ha bụ ndị ndị ya na ya na-agụkọ akwụkwọ classmate ya na so ka i wee afụzi na ụdị ụdị ụdị ebe enwe Ịma- Asị- ihe asị- ndụ surprise ịma- na ịma- the girl bụ eh. onye Hausa the girl abụrọdụ onye Eh. onye East thank you mana ọ dị ka onye Hausa onye Christian- Onye Hausa Christian. ehe. Yeah. So, ihe na- ihe amatakwa amata bụ ihe as- asị gụba ma asị kwube asị gbakọba ihe ụmụ ihe religion a ndị kwujọgo ibe ha hmm. ịmago mgbe ndị ndị ndị ndị na-abụrọ Christian kwujọgo ndị na ndị bụ Christian ekwuchakwa ya etu a ndị Christian asị ka ọ dịbara chukwu na chukwu chukwu na-agba ọgụ ama m ịghọta na-ekwu so ụdị a bụ ọ bụrụ ịma na ị na-ekpeli chukwu na ndị obi gị dị ọcha na obi gị nwere ihe ọbụla ị na-eme gbasara ihe ọbụla iburu mmadụ n'obi na ị ma ihe ị na-eme mm. ihe a dịbara Chineke ya nụọ ọgụ anwa mana nke nwere ije just were ya bụ iwu tinyezie n'aka gị gbube mmadụ sube mmadụ ọkụ and, and, and the Bible and Quran you know, say you shall not you shall not kill, kill or shed blood

ị na-egbu ya na maka na o o kwuru okwu ọ ọ nwata ibe gị a sị na a- a sị na democracy ka anyị nọ na ya so ọ nwee ọ nwee free ikwu ikwu okwu kwuo ihe ọbụla sọrọ ya ọ na ime democracy anyị nọrọ autocracy so etu o si ekwu ya asị okay o chineke nekwe nekwe ihe okwu okwu gbasara gị nụọ ọgụ ahụ adịele gị nekwe ihe ime n'ịmago nekwe na ihe onye a kwu ma ọ na ihe o kwu dị mma ma ọ na ihe o kwu dị njọ nụọ dị ọgụ ọ bụrụ na nke iji jee were

ka dị more important karịa the shedding of innocent blood innocent life ọ bụ ihe m chọrọ itinye so maka na n'obi gị atiku na n'ime obi ọ ma na ihe ndị a na-adị ndị njọ mm. mana due to na ọ nwere ọnọdụ ma ọ bụ na o nwe ọkwa ọ na-azọ nnukwu ọkwa gbasara dị n'obodo anyị bụ the highest eh, ọkwa presidential seat ọ na-azọ mm. ọ ya kpata o ji ga delete ya so idinokwudi ide o nwere ya concern gị that human feeling ọ na ị nwere ya ka ọ gịnịzi ọ ụdị ihe a ka iyi aga ọ bụ na i tweet ya a sị gị delete ị sị mba ekwuru dị a Ee, ekwuru dị a Ọ bụrụ na i kwesịrị inwe ebe i belong. ma ndị south ma ndị east ma ndị north ma ndị west a sị Yeah. na onye a na-ekwukwa n'eziokwu ihe a na Eziokwu. onye ekwu na ihe Eziokwu. okwu na na ọ maka na adị na ọ kwụ n'ihe okwu eziokwu na ọ bụrụ maka na a sị gị ngwa ọ bụ na i delete ya i lose 1 million vote i ji je delete ya so ya bụ na ihe ị na-abịa bụ ka ọ dịla onye ọbụla na mma ka i chekwaba obodo chekwaba ụmụ chekwaba nna chekwaba nne chekwaba onye ọbụla dịchọ na na life dị eh, well secured so na ọ dịrọ gị n'obi na ị na-achọ bụ ihe bụ nnukwu ọkwa bụ presidential seat onye ka ị na-achọ ya bụ ihe dị gị n'obi hmm. so na o kwesịrị ya ime ụdị omume a o kwesịrị ịkwụ ebe ọ kwụ anyị nwabụzi ndị ndị be anyị ndị naijiria akwụnyere ya n'azụ sị na onye maara ihe ọ na-eme mm. maara ihe okwu maara ihe dị mma maara ihe dị njọ mm-hmm. etu o si wee delete o gosiri na ọ bụ president ofu ụbọchị ọdịnaya naijiria dị oke ọnụ onye ọbụla na uche onye a sị na uche bụ akpa i nyara nke gị na-aga so etu o si ekwu anya ngịwa bụkwa magoro ihe mere bere ịpụta gị gafere hmm. ma na onye onye nwere interest gị n'obi at all so so o kwesịrị ije delete o kwesịrị ịkwụ ebe ọ kwụ zikwa na a good leader ka ọ bụ hmm. okay nke a na-asị na na na next president kwesịrị ịbịa from south east kee ihe i chere maka ndị awụsa na kịta esi ọnwụ na ọ gbasa ha na vote bụ the the game of winning the game of numbers eh, na i kwesịkwa ịgwa anybody onye ị ga-atụnyere na vote ị sị mụ kwube ị sị mụ uche aka m a sị ya bụ ndị Hausa achịgokwana rinne ma ndị west even south south achịgo so ọ bụrụ so uche aka m m sị si rapụrụ ya ndị east ka a ma na ebe a ka ya bụ enyemaka ya bụ chineke chọọ ịzọpụta ya bụ naijiria ya a sị na ọ bụrụ ihe niile ama m na ọ demokrasi ka anyị nọ ama m na ọ ebe kosu asụ onye and ị fụ na a fụ na ndị ndị east ihe a na-emekwu na naijiria anyị adịrọzikwọ obi mma ka esi ihe si aga na adịrọzikwọ ọ bụghị sọsọ sọsọ ndị east ya bụgoro ya bụ ndị ya bụ west ọ bụgoro ya bụ ndị north hmm. maka na ihe a na-emezi na adị mma hmm. so etu a fanwa ka atakụtụ ya aja fanwa ka atakụtụ ya aja ememe ị ghọta ihe m na-ekwu so etu ndị East eh, a na-akaba enwe onye ọchịchị si na East wee pụta si si ọ bụrụ na ọ sọ uche m aka m asị si welụ ya nye ha hmm. ka e nenekwue ndị a mmanụ na ebe a ka onye nzọpụta anyị ga-esi abịa because nee anya since e ji nwee demokrasi a Igbo nwa ka Shagari bido demokrasi ka onye nwa onye Igbo achịbere onye Igbo achịbere ọ bụrụ onye East chịa hmm. so and o nwee ike ọ bụ nya bụ nsogbu Naijiria sef ị ghọta ihe ndị so ọ bụ sọ uche m aka m asị okay ngwa si were ihe a nye ndị a ka a traịkwue ha hmm. ka ọ ga-abụ na o zugo ọra mhm. ke agba m ka e si atụ ihe bụ inu onye asị na akụ zuo zuo mmụ eh, akụ zuo eh, eh, amarọzi m ka e si atụ ihe bụ asị na akụ zuo akụ zuo ọra iwe anaa ka ọ gịnị nwa ilo anaa udo achịa so ọ ka mma na a sị si were ya nye ha ka ha ka e nenekwue mmanụ ebe a ka nya bụ ihe esi wadị na be anyị tụmadị na ụmụaka ka na onye jụọ nọsị ya chọrọdị n'obodo anyị Naịjirịa na ọfụkọ na-agwa ụmụaka ị fụgonụ ihe a na-eme 15 years 13 years a nọpụta sị na o were enyi ya nwaanyị maọbụ o ji nne ya maọbụ o ji nna ya ji jee gwọọ ọgwụ age 14 years nwatakịrị kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ ọ bụrụ ihe ọ na-eche bụ ka o si akpata ego anya dị onye ọbụla n'ego na so ọ bụ sọ uche m aka m asị were ya jigide ofu onye east hmm. na-azọ na-apụta for the presidential seat maka chineke chineke gọziri anyị na to develop akụ ịkpata akụ chineke gọziri anyị so onye east nwere ike solve the problem of nigeria ị ma ebe m na-eje so ọ ya ka m na-ekwu ọ bụ sọ uche m aka m asị si tụnyekwue nele ihe anyị ndị East kama na m na-eche na ọ m na-eche na ọ pati na ọ pati bụ ndị ga-ewepụta sọmbọdị ị ghọtago ọ bụrụ na ife dịka kịta APC nọ ha sị okay na onye a ga-anọmineti bụ onye ga-esi from the South East ndị PDP asịkwa na onye South East because ọ ndị ahụ e wepụtara sị ndị a ga-atụnyere vootu ka ndị Hausa ndị North ga-atụnyere mana ọ bụrụ na o nwee onye north pụtakwanụ sị na ya so na apc for presidential eh, eh, con- eh, candidate Yeah. ndị hausa niile automatically ga-atụnyere ya onye abụkwa na Ọ- ihe uche- ihe uche- ihe uche ya. ọ ihe m na-eche etu a ga-esi wee mee the zoning ka m na-eche peacefully bụ ọ bụ nọọ sọ ndị

ha na ma apc ma pdp ama m na e nwere ndị ka wepụta ndị a kabeghị nomineti ndị ahụ anomineti bụ na so ọ bụ sọ uche aka m ma apc o ma pdp o ya bụ si na east ka a ma na ihe niile a na ọ na east ka o si hmm. ma ndị apc win ma ndị pdp win a ma na onye si na east uh, uh, win ya bụ ihe onye be m wetagara anyị pilo

ị fụ na udo ga-adị na naijiria obodo ọbụla zone ọbụla na-edevelopụ their own economy edivaluo e, e that central that abuja ị ghọtago e divide ya that power from abuja so nwe ọzọ power abuja enwe ka ọ gịnị of course

na-asụ Igbo okay ọ bụzi nke e si ugwu i si ugwu a iweta Iweta polisi to ugwu, east ya- o nwee a- ọkụ na-agba ya- ọ gbasaghị ya maka ọ bụghị be ya ọbịa ha ụmụnne ya ọzọ ọbịa ha anụ Igbo ihe a na-ekwu ị ghọtago so mana ọ bụ na onye polisi bụ onye obosi ọ ma- Ọ ma ọ marụgo ogbe niile mara ka ebe ohi si wa Exactly. wa fachibe ya bụ- mara language anyị na-asụ N'ọzọ. mara etu e si agwa onye Igbo okwu N'ọzọ. ị fụgo so ị fụ na o- ị fụ na ohi ana ife niile everything ana ọ kwa ezigbo ezigbo elo dị ihe a eziokwu o nwee ihe na-eme na Anambra ọ hara emeta ọfụma ị ma ebe gọvanọ bi i jee kwụchiere n'ụzọ sị ya gọvanọ ị dị emetakwa ya na ọ bụrụ e ruo i jebe Abuja gosi maka ọ dịhọ possible gị nwa ịba Aso Rock prezidenti anyị esi Abuja bịa bịa gwa gị ihe na-eme na Anambra mana onye Anambra gọvanọ Anambra ya sịrị nee ka anyị esi wee dozie na a kpaa nkata sị nee ka anyị esi dozie edozie ihe na-eme na Anambra na-edozi Enugu a na-edozi nke ha Imo a na-edozi ị fụ obodo niile na-adị mma a ga-enwe competition exactly so ihe niile a na-aga nke ọma ezigbo elo ama mụ ị mago ndị ama mụ onye na-achị bụ akaba mara chọọ ịbụ prezidenti mana ezigbo elo n'ihe a amamụ onye na-abata ee onye na-abata ihe a ma ụdị ihe a dị ya n'uche ọ dị ya n'uche ọ ya-amagbu onwe ya maka ụdị ihe a dị onye ọbụla ewere ihe dị na be ya dozie be ya ama m na o nwe ndị na-enwerọkwa ihe dị n'ime ana chineke ji agọzi anyị mana ha nwere ihe ọzọ nwere ihe ọzọ a na-eprodusu ndị north na-eprodusu nri wee wee dịka obodo a na-nwere ihe ana ha nwere ma simenti since i bi here enweghị ebe ị pụta a sị n'ebe a ka a na-amị mmanụ ebe a ka a na-egwu coal na o nwee ebe e gwutere gold ọ sọ snow ka a na-ekpo here so na na yoruba ha nwekwara so many things ha na-eproduce obodo ọbụla nwere ihe ha na-eproduce ihe ọzọkwa nna atụ ya bụ ndị ndị a gbagotesigo na mesigo okenye na-achị anyị ọ bụsụ uche aka m si ama na-arọpụta onye ka dị ka dị young a young person Ehe, young person, uche you know. kpakọbere ọnụ Uche kpakọrọ ọnụ anyị maara ihe na-eme anyị ndị a na-afụ na gbagotego eji abịa wekwara uche ahụ eji wee achịkwa anyị Analog, since ya analog ma- mind. mind ahụ na-achịkwa anyị na- a na-aga na ọ just okwu ego ahụ enwerọ ihe ọzọ adịrọ after your own life adịrọ after your own future ihe ha na-achọ bụ ka ego ahụ ka na- ọ na-abata ha na akaụntụ a na-eri so nkwụsị uche aka m anyị bụ youth bụ ndị naijiria anyị sị nke a kwefu ọchịchị nke a presidential distin race a anyị jiri aka anyị rọpụta ofu onye ofu youth ya-edu anyị ma nso nsogbu bụkwa na ọ bụ na ebunye ha ofu akpa rice maọbụ enye ha 3000 naira ha ele vootu ha ebe a ka nsogbu dị Ọ sị na- ọ sị- gọsị anyị adịghị ekwu ofu anyị adịghị ekwu ofu obi anyị the youth of Nigeria na-ekwu ofu obi ekwuchasị ka ewekọta ka atụnyere onye a oge rukwa ị fụkwa ndị ya-ele vootu ha 3000 naira were ego jee ṅụrụ anwụrụ eziokwu so ị fụ na a na-asị kịta na problem anyị bụ the leaders problem anyị bụkwa the youth maka ọ the youth ya-agbakọta ọnụ wepụ leaders weta onye ga-achị anyị and onye ahụ ga-achị anyị ga na-anụ ihe anyị na-agwa ya ị fụ obodo adị mma ọ bụrụ na youth of Nigeria jikọta ọnụ sị na anyị chọrọ ka obodo adị mma like etu esi mee EndSARS ha ji wee wee wụọ mmụọ mind abịa the whole youth of Nigeria jikọta aka ọnụ sị this is our national speaker and this is what we agree in one thing na onye a ka anyị chọrọ ka ọ chịrị anyị onye ọbụna jee rejista PVC ya na onye anyị ga-atụnyere anyị ewere vootu anyị ife niile a na-ekwu na all these old cargos bụ na ha bụ na ha nọ nọchiri achụsịa ha ncha niile mana the youth achọrọ ịmanụ ịma ọ bụ okwu maka youth achọrọ ịmanụ ị mago dịka mma ihe tribalism onye yoruba amakwụrụla onye mana anyị nwere the same problem problem na Naịjirịa zuchara onye ọbụla common problem ka anyị nwere ha sị eh, ka ọ bụrụ onye onye yoruba kwuru ọka onye yoruba ka a ya-ewepụta from yoruba ka esi ewepụta ya youth ka exactly uh, and anyị nwere common enemy anyị nwere common enemy ị ma ya awọta ebe m na-eje mm. so ya bụkwa ihe na-enye anyị nsogbu so anyị eburu ụzọ solve that problem uh, nke onye eh, onye a bụ onye ebe a onye bụ onye ebe a ma ọ bụrụ anyị chọrọ ka obodo anyị gaa n'ihu mm. n'ime obodo anyị ahụ nwere ndị nwere obi mmadụ niile ọ bụrọ sọsọ obi na ya bụ onye yoruba maọbụ na ọ bụ onye igbo maọbụ na ọ bụ onye awụsa maọbụ na ya bụ onye south south maọbụ ya bụ onye eh, Benue maọbụ ọ bụ onye middle belt maọbụ ọ bụ onye onye kanuru onye onye sokoto ọ nwere onye nwere obi mmadụ niile

so chineke si ya ndị oge ya elugo efu na ọ ya nwa last ya last ya himself chekwa chekwa ọzọ Yes. anaghị ekwe ya chukwu nke tọsef Yes, sir. so mana ọ mụọ problem ah, onye awụsa ya achị ka onye Tribalism. Uru- eh, onye Uru- onye yoruba ya achị ka onye igbo ya achị ka onye nke a. so ụmụ ihe niile abịazi ya ọnwụzi O- o mecha- o- otu akụkọ ozi ọnụ ọ bụrụ na o mechakwa ọ landịkwa to that zone m na-agwa gị na i zonu ha na-asị ndị Hausa develop ebe gị ndị Igbo develop ebe gị ndị Yoruba develop ebe gị tribalism ana onye rụzi ofe esi ebe ya anyị ka abụkwa one anyị ka abụkwa one and onye awụsa chọgodo ibi na Anambra o nweghị onye ga-achụ ya onye Igbo chọọ ibi n'ugwu awụsa o nweghị onye ga-achụ ya ị ga-ebi ebe mana gọọmenti ọbụla dozie ebe gị ị fụ na nsogbu niile a na a na-arụ ilo na-arụ briji na-arụ ọ corruption corruption the amount of money a na-ebupu from the central ọ ya mere ndị central ji wee ka hot that central mana ofu onye ebe anụ ka esi eri ego na ahụ ebe a ka esi eri ego maka e mee zoning e mee zoning each gọvanọ ọbụla rie ego ụmụnna ya ejide ya isi ya trauza anyị ma language ya anyị ma ebe o bi o mechakwa ọ ma agbapụnwu n'obodo maka anyị ma be nne ya even ndị ụmụnna ya ma mbọsị a mụrụ ya ịghọtago so o nweghị ebe ọ na-agbaje ịghọtago maka i mebi ebe gị ị ga-agbapụ je biri ebe onye ọzọ mana naijiria nọ ka is no man's land ọ bụ na ị bụ prezidenti i richa ego i disappear e wepụta ofu onye ga-ewepụta ofu onye ga-asị na ihe anyị ga-eme and ọ ma ask for apology

Unless mmadụ onye na Anambra steeti ma ya ya ebe mgbe ihe godfather akwụ ya n'azụ eh. ndị asụbazi ọhịa asụbazi ọhịa before ị fụ ndị mmadụ ahụ apụta mana nke efu efugo Tinubu na ya ụmụ ihe Peter Obi ndị a niile yi na abụ billionaires nwesịrị ezigbo ego mana Tinubu should go and rest o Tinubu should go and rest ndị ọgbọ ya nọ n'obodo a nọcha penshọn eziokwu ọgbọ ya nọ n'obodo a nọ penshọn since ụwa na-eri ego penshọn na-agụ newspaper na-aṅụ tii ụtụtụ onye nwa nwoke a na-adọgasị na ya chọrọ ịbụ president of Nigeria onye ọbụla nwekwa nke ọmapị na-akpa ọmapị wasap ụwa tinubu ọmapị wasap ụwa bụ nke na-akpọ ya ọ na-ayọchi ya Eziokwu. onye a na-abụ ihe na-akpazi ya Nna, ọ eh. chọrọ ịma onye ọma bụ that seat ya ma president ifufe obi dị president seat ya, ifufe obi dị ọ ebe a sị ọ nyụrụ nsị n'ike ọ nyụrụ nsị a na-awụ ya pampas mbọsị ọ bụzi prezident o jezi amerịka ije meet amerịka prezident ọ na-esi nsị a na-esi ebe niile alụ mezie ya ọ bụrụ na Donald Trump win kwazie na Amerịka Donald Trump ya-asị shit man Nigeria is full of shit hole man

onye mmekiri Buhari na onye nwa mere Buhari prezidenti Tinubu nye nwa fọmụrụ APC ị bịa gị wepụta mmadụ onye ahụ ndogo n'isi ahụ a ma asị na ọdọọdọ for your influence ka o ji nọ n'ebe ahụ hmm. na-emekwa ezigbo ihe anyị nwere ike ngwa na-agwa ihe ọ na-eme amaghị m ị ghọta ihe m na-ekwu ọ dị ka asị na onye nwa na-achị mana ọ nke nwa na-achị ị ghọta ihe m na-ekwu

Tinubu bụ our forefathers eziokwu o kwesịrị ije na penshọn eh? ego ego ego ọ pakịgara ọ ya-erichanwu ya tinubu na-erigodu tinubu na-erigodu 500,000 dollars every day ọ ma erichanwu ya wee nwụọ

uche ojukwu onye be anyị onye Ọka Etiti ka ọ na-anụ wee megide this girl ife the girl nwụọ ebunata the girl na be anyị nye nye di ya na be ha ọ na-akụ the girl ife ya that minister ahụ efere ọ na-anụ onye Ọka Etiti onye my village my childhood friend megide the girl ife

nwanne in conclusion na eh, ya maka vidio anyị etega aka in conclusion kelu ihe i nwere ike ịtụpụrụ ọha na eze na-awọchị akụkọ tv um, ihe m nwere ike ịtụpụrụ ọha na eze na-awọchị akụkọ tv akụkọ tv anyị na-esi na ya amụta ezigbo ihe biko achọrọ m na-awọchị na akụkọ tv mee ebe ọ bụla ị nọ Okay, ah, amada. Ah, ah, Akụkọ TV o zu ụwa niile ma na Facebook ma na Twitter ma na ma na YouTube ebe ọbụla i je ị ya-afụ Akụkọ TV i lu ebe a i klikiri Akụkọ TV ebupụta gị ihe gbasara Akụkọ TV gị gelu so achọrọ m na-awọchi ya na-asọpọtụ nwanne anyị nwoke na-asọskraịbụ na-eshia na-eshia ka ọ na-elu onye ọbụla ntị ka onye ọbụla nwee ike gwa na-anụ ihe na-eme na-emegasị na mba ụwa niile mana obodo oyibo mana obodo oyibo mana maka ndị na-aka ndị na-echeki ma analysis anyị ndị na-awọchị karịa anyị ndị nọ Naịjirịa Okay, Eh, eh, yeah. ndị nọ Naịjirịa na-awọchị anyị so unu jisi ike na-awọchị anyị na-afụ ife na-eme n'obodo oyibo Oyibo. first fe- ya first class ihe na-eme n'obodo oyibo ọ bụghị na-asị na-asị na-asị Yeah, yeah. ịghọtago biko daalụ na ohi anyị kene unu nne ihe a bụ obodo oyibo ya gazielu unu na Vienna na Vienna gazikwala anyị nwa bụ ndị nọ Vienna daalụ niile nwanne daalụ hinne maka your time akụkọ ọ dụ ka anyị kọwazie na-aga etu a chi ya eji ji efo kama ọ dụ nke anyị anyị emekwasị part two ụbọchị ọzọ maka um, a na-akọ etu a na-atọ asụsụ anyị na-atọkwanụ ụtọ asụsụ Igbo na-atọ ezigbo ụtọ ọ na-atọ gị ogbo